kɛnɛ kan an bɛ sɛptɛnburu kalo tile naani na san ba fila ni mugan ni fila utukalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni fila an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya sabatili la mali kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma kolonɛl ismail wage ale ye tagama kɛ ka taa menaka an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ni o ye kolonɛl asimi goyita ye o tagama in kun bɛ fɛn min kan o de ye ka t'i ɲɛ da mɔgɔw kan minnu ye u sigiyɔrɔ bila k'o sababuya kɛ kɛlɛ ye ka taa olu ka laɲini ka se ka o ɲɛɲini k'o dɔn an ka jamana finitigilakaw olu ka ɲɛmɔgɔba n'a bɛ fɔ o ma ko chef d'état major général des armées ni o ye général de division Umar Jara ye utukalo tile tan ani wolonfila fo ka taa se tile tan ni wɔɔrɔ ma ale ye tagama kɛ ka taa an ka finitigilakaw bɛ ka lakana ko sabati yɔrɔ minnu na ale taara ɲɛda olu kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ni o ye segu sevari gawo burɛm banba ani tɔnbɔkutu o tagama in yɛrɛ kun bɛ fɛn min kan o de ye ka taa foli lase yen lakana tigilamɔgɔw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ la ani fana ka se ka fɛn f'u ye min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa u bɛ ka baara min kɛ o ka se ka dɔ fara a cɛsiri kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana a ye ladilikan di finitigilakaw ma ni o de ye k'u ye kalikan min ta jamana ye yann'u ka baara daminɛ k'u ka u gɛlɛya k'o layidu ka o timɛ ani min ye hadamadenw olu ka josariya k'u ka o fana ta ba la a tilala ka ladilikan wɛrɛ fana fara o kan tuguni ni o de ko ɲɛnaminimafɛn k'u ka u gɛlɛya ko ka u janto o la k'u kana alikɔli ani ɲɛnaminimafɛn tɔw ko k'a fɔ k'u bɛ o kɛ u tagalen ko ladilikan minnu dira u ma k'a ka ca ala fɛ n'u ye a ladilikan ko k'a ta ba la k'u ka laɲini k'u bɛ sabati sabula k'u bɛ u ka baara ko ka a tɔgɔ ɲuman ko ka o sɔrɔ o kɔnɔna na hali bi a ye tagama kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen minnu na a tagara yen yɔrɔ autorité administrative ni religieuse ani coutumière a taara olu fana fɛ yen ka taa olu fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye yen lakana tigilamɔgɔw ka koɲɛ la ko n'u ye kunnafoni min ye ko ka olu fana ladɔnniya o ko la ko walasa finitigilakaw u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min juin kalo tile mugan ni seegin san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi duuru ani seegin masina mara la min ye bozow ye olu ka sigida yɔrɔ fila olu kun datigɛlen don ɲɔgɔn na san bi wɔɔrɔ ani naani o de kɛra datigɛdala la ni o yɛrɛ sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o ye u ka mɔnikɛyɔrɔ dɔ de ni a bɛ fɔ o ma ko farajalani o sen fɛ bibi na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔnɔw sababuya la ni o ye u sinankun ye k'olu ka wulikajɔ bolo ko fɔkabɛn sera ka kɛ nin sigida fila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa nin yɔrɔ kofɔlen ye miyeru ani kankuru ko bɛnbaliya kun bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na utukalo tile bi saba san ba fila ani mugan ani fila ni o bɛnna tarata ma dɔgɔnɔw ye fɔkabɛn kɛ ni mɔgɔ kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kɔnɔna na min ye masina prefe ale ko ko walasa hali bi nin baara ninnu k'a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na ko bolonɔ bila sɛbɛn ko bɛna kɛ nin sigida kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o baaraw yɛrɛ bolodalen don sɛptanburukalo nata in na ni ala ka jɛ ye sɛptanburu kalo tile fɔlɔ fɔɔ ka taa se a tile saba ma alizeri kɔkanko minisiri ni a bɛ fɔ o ma ko aramtan lamamara hale nana mali la a ka lajɛ yɛrɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ka na kuma an ka jamana kɔkanko minisiri fɛ politiki ko kan hani mali ale ni alizeri fana olu ka jɛ ka baara hani u ka teriya o tɔgɔ o bɛ se ka sinsin cogoya min na a ka nin nali nin kɛra a tako tan ni seginnan ye Madame Bware Fili Sissoko ni ale kun ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don nafoloko ta fan sira fɛ Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga wagati la ale ni Sumelu Bube Mayiga olu bɛɛ lajɛlen minɛna ɲɔgɔn fɛ wagati kelen na a bɛ san kelen hakɛya bɔ u ka minɛli sɔrɔla fɛn min fɛ o y'an ka jamana finitigilakaw olu ka minɛnsanko ye a ye bataki bɔ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ani an ka institution o perezidanw fana a ye bataki kɛ ka ɲɛsin o ma a ye fɛn caman fɔ bataki in kɔnɔna na bakuruba la an bɛ se ka min fɔ bataki in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san bi saba ni seegin k'ale o de kɛ baara la wa o san bi saba ni seegin na ko min ye san tan ni kelen k'ale o de kɛ forobancɛ la n'an b'a fɔ o ma ko fonction publique ko yanni ale ka baaraw daminɛ fana ko sɔrɔ minnu tun bɛ ale yɛrɛ halala la k'a ye olu bɛɛ lajɛlen ko ka o yira k'ale minɛlen don fini san ko min na k'a bɛ n'a fɔ ɲinɛ kɛlen don ale la ale ka sɛbɛnko ko da tɛ ka maga a kuma na o kɔnɔna na fana a da tilala ka se mɔgɔ wɛrɛ fana ka gɛlɛya ma ni o ye ani mɔgɔ minnu fana ni olu dɔw bɛ kaso kɔnɔ a ye olu fana ka damakasi kan a kumana o fana kan bataki in kɔnɔ a y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'olu dɔw bɛ yen nɔ k'u ye san fila ɲɔgɔn na k'u k'o de kɛ kaso la ko da ma maga olu ka kuma na a da sera olu fana ka koɲɛ ma madam sidibe dede usman ni ale ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kalanko ta fan sira fɛ ale ye point de presse kɛ ni o kɛra septembre kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan fila o point de presse in kɔnɔna na kuma caman fɔra a kɛnɛ kan min bɛ kuma an ka jamana ekɔlidenw olu ka kalanta ko daminɛ na o point de presse in yɛrɛ kɔnɔna na yann'a ka don babu la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin examen wagati la mɔgɔ minnu ni olu fatura bibi na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma ani ekɔli karamɔgɔ ani mɔgɔ minnu fana kun bɛ examen kɛyɔrɔ la ni o ye examen centre directɛriw ye a da sera olu fana ma minnu fatulen don a kumana olu bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko mɔgɔ dɔw fana kun bɛ minnu ye sirabakan kasara kɛ examen wagati la a ye nɔgɔya da kɛ olu ye ani dɔktɛr sogɛli kokala mayiga a ye nɔgɔya da kɛ olu ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ekɔli ta ka a baara kun fɔlɔ k'o bolodalen don sɛptanburu kalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni fila k'o bɛ kuma mɔgɔ minnu kan o ye ekɔli dirɛktɛriw de o ni a baara ɲɔgɔn ko sabula ko ɲani ekɔli ta ba yɛrɛ ko k'a daminɛ k'u bɛna ekɔliso ko ka sanuyaw kɛ yɔrɔ la ka binw bɔ yɔrɔw la fana ka se ka a lasanuya o tɛmɛnen kɔfɛ fana a y'a yira k'a fɔ ko min ye ekɔli ta yɛrɛ ko o bolodalen don ɔkutɔburu kalo tile saba san ba fila ani mugan ni fila a tilala k'a ka kuma kuncɛ ni fɛn min a ye foliba lase ekɔli karamɔgɔw ma hali bi olu bɛ ka kalan minnu kɛ denmisɛnninw kunna ani u yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu na a ye foliba lase ekɔli karamɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala k'a laɲini kɛ denmansaw fɛ ani ekɔlidenw fɛ ko hali bi k'u ka u cɛsiri k'u ka kalan kɛ ko sabula ko kalan k'o bɛ mɔgɔ nafa araba utukalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan ani fila ni o kɛra kurula kurula ale be komini min fɛ o de ye ko bɛndugula bɛndugula ale ni kita ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri tan fila de be nin yɔrɔ kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ ko so wɔɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ko o jiginna nga ala barika la ko mɔgɔ ni ma to a dafɛ wa ko nin so nunu k'u ka binni sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o sɔrɔla san de a bɛ wagatinin bɔ gawokaw fɛ yen nɔ u kun y'a yira k'a fɔ ko furako dɛsɛ ko kun bɛ u la bi bi na a yirala k'a fɔ ko furako labilala gawokaw ye ko sababu bɔra sira caman na wa ko utukalo tile bi saba san ba fila ni mugan ni fila ko minusuma mɔgɔw k'olu tagara ni fura tɔni kelen ani tila ko ka taga ni o ye gawokaw fɛ yen nɔ anbarigo bannen ka bɔ mali la kalo saba ɲɔgɔnna na boni ale ni dwanza ni ɲɔgɔn cɛ min ye siraw ye o kun tigɛlen don yen sigidala mɔgɔw la k'o sababuya kɛ marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw ye nka bi bi na ala barika la ko sirako labilala sabula o kɛra utukalo tile bi saba san ba fila ani mugan ani fila nka hali bi k'a ɲininen don mɔgɔw fɛ ko dugutagalaw k'u janto u yɛrɛ la sabula ko dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka olu tɔ ko ka u lawuli ko mɔgɔw ka u janto u yɛrɛ la utukalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni fila an ka finitigilakaw olu ni marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw olu kun karila ɲɔgɔn na ni o marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko groupes armés terroristes o senfɛ ko nin waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ minnu na k'o kɛra tesit mara de la ko bilanw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fila k'o de tora a ko dafɛ ni min ye finitigilakaw ka fanfɛla ye wa hali bi an ka finitigilakaw ka yɔrɔ la ko mɔgɔ seegin ko olu de joginna min ye marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw yɛrɛ ta fan ye ko mɔgɔ bi naani ni naani k'olu de tora a dafɛ ani u ka minɛnw caman ani u ka bolimafɛn sen fila ko o fana tiɲɛna utikalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan ni fila yanfoyila mara la ko min ye so dɔ ye ni o kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la ko karatu karatu ale bɛ wasulu bale o komin de fɛ ko so dɔ binna yen yɔrɔ in na mɔgɔ dɔw kan ko min yɛrɛ kɛra sababu ye ko mɔgɔ duuru ko olu tora a ko dafɛ o mɔgɔ duuru ninnu cɛla ko naani kun ye denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san saba ka se san duuru hakɛya ma an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye u kan o kɛra nin ye ala ka bɛn ni basigi ka o sabati mali la ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la k'an bɛɛ kanu ni an tin don ɲɔgɔn na aw minnu bɛ ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ foliba lase aw ma ani an ka dibi la baarakɛbagaw fana an bɛ foliba lase olu bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn o la don wɛrɛ ni ala ka jɛ